Salamu aleykum salamu aleykum la famille ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw ni aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ras balayira dit l'homme tranquille depuis paris inchallah ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà bi video jan tɛ jusque an ye baara dɔ kɛ mɔgɔ minnu ye i y'a faamuya b'a la an bonya i y'a faamuya b'a la k'an dɛmɛ an ka baara la ka na olu fo k'u wale ɲuman dɔn peut-être n'o bɔra yen nɔ bon n ɲa bɛ fɛn dɔ la comment ça s'appelle jɛnɛ n ɲa bɛ fɛn dɔ la jɛnɛ n bɛ n da don o fana la ka mɔgɔw bilasira dɔɔni voilà ka bɛɛ lajɛlen fo ni volume b'a la a bɛ sin kɛ a b'a fɔ ko oui quoi ni volumu b'a la a b'a fɔ ko oui ni volumu t'a la a b'a fɔ ko non comme ça an b'a bila dan na quoi voilà bintu bintu sajo n ka foli bɛ bintu sajo k'i fo k'i wale ɲuman dɔn abasi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ ka foli bɛ yan inshallah ka bɛɛ lajɛlen fo jɛnɛ sogodogo dani de paris jason ka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka cɛkɔrɔba fana fo n'o ye imam diko le sage waraba an ka foli belebeleba b'a ye ka asimi fo ka sogɛli fo ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na voilà ee madi madi ɲagate n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen fo balayira junior k'i fo k'i wale ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ee n ye hakilina dɔ de ta ka ɲɛsin gandi maliyɛn ma n'o ye mamadu sidibe dit gandi maliyɛn komi aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na a bɛ fɔ ale de ma ko mɛja min ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ n'o ye mamadu sidibe dit gandi maliyɛn ça veut dire que mamadu sidibe kati vɛnkati ninnu ka mɛja ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ parce que i bɛ mɛja caman ye mali kɔnɔ o bɛ taa nkalontigɛlaw fasoden juguw mɔgɔ minnu bɛ lagosi ta ka ɲɛsin faso ma o bɛ t'u ka mikɔrɔ sigi olu da la k'olu ɲininka i y'a faamuya b'a la u tɛ foyi lase fasodenw ma ni tɔɔrɔ tɛ gandi maliyɛn tɛ sɔn o ma kati vɛnkati tɛ sɔn o ma mɔgɔ mɔgɔ ni danbe t'i la ne ma deli ka gandi maliyɛn k'a delila ka wuli ka t'i ɲininka jamais a bɛ k'a ka baara kɛ tilennenya ni danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ quoi c'est pour cela que ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri a ka mikoro man ɲi a bɛ kuma comment ça s'appelle studio min na a mikoro man ɲi n ye n sigi ka miiri an bɛ se k'a dɛmɛ cogo jumɛn ka mikoro san ka d'a ma voilà ne balimaw plus fana gandi maliyɛn fasoden ɲuman don mamadu sidibe dit gandi maliyɛn fasoden ɲuman don a cɛsirilen don kosɛbɛ diko kanu b'a la n'o ye ne yɛrɛ fa ye imam diko kanu b'a la kosɛbɛ mali kanu b'a la sɔrɔdasiw minnu filɛ fanga la a bɛ k'olu fana dɛmɛ ça veut dire que hɔrɔnkolon tɛ quoi mamadu sidibe faso jɔla ɲɛnama ɲɛnama don c'est pour cela que ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri a ka a bɛ kuma comment ça s'appelle arajo so tɛ u b'a fɔ a ma ko meja mikoro in man ɲi n'a bɛ kuma mikoro in bɛ mankan dɔrɔn de bɔ bon en même temps n ye hakilina dɔ sɔrɔ ka n dɔnbagaw ni mɔgɔ minnu ka di n ye mɔgɔ minnu ka surun n y'u wele k'a f'u ye ko n b'a fɛ ka gandi maliyɛn dɛmɛ an b'a fɛ ka mikoro san ka d'a ma a ma n bila a la dɛ puis sisan gandi maliyɛn ma n bila a la a ma fɔ ko n ka mɔgɔ wele a k'a dɛmɛ foyi ne yɛrɛ de ye n sigi ka miiri a bɛ sira min kan a ka ɲi a bɛ baara min na a bɛ hɛrɛ lase faso bɛɛ ma c'est pour cela que ne yɛrɛ y'a bɔ n yɛrɛ la n ma video kɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ delili kɛ n ma video kɛ dɛ ne yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ minnu na danbe bɛ mɔgɔ minnu na n y'u bɛɛ wele kelen kelen n y'a f'u ye ko aw ma gandi maliyɛn aw m'a ka mikoro jate minɛ wa n'a bɛ kuma a bɛ mankan bɔ dɔw ko k'u y'a jate minɛ bon ko n b'a fɛ an k'a dɛmɛ pour que a bɛ se ka mikoro ɲɛnamaw sɔrɔ a ka meja in kɔnɔ cogo min na voilà n ye wele bila mɔgɔ dama ma alihamudulila u ye wele jaabi wari hakɛ min sɔrɔla n bɛn'o de fɔ parce que hadamaden ni mɔgɔ y'i bonya ni mɔgɔ ye dannaya da i kan fɛn pasera cogo o cogo voilà i kan ka n'a lakali sinon gandi maliyɛn ma n bila a la mɔgɔ minnu fana ye wari di o m'a fɔ ko n ka n'a fɔ fesibuku sanfɛ mais ala ni ça veut dire que ka ko jɛya quoi ça veut dire que ka a ko in fɛnkɛ quoi pour que sini ma sini kuma kana caya a kɔfɛ quoi c'est pour cela que n bɛna a bɛɛ walawala pour que mɔgɔw ka faamu quoi aw b'a partager maximum voilà n ma video kɛ ka mɔgɔ deli mais n dɔnbagaw n y'u bɛɛ ta u ka telefɔni na kelen kelen wa n y'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ye a bɛɛ y'a ta bila ka na wari dɔɔni sɔrɔla an bɛna o de ci gandi maliyɛn ma pour a ka mikoro san ça veut dire que a ka baara bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na quoi baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na parce que n'i y'i sigi k'i miiri gandi maliyɛn a ɲɔgɔn ça veut dire que ani kati 24 u ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ gandi maliyɛn o ni ouverture media tɛ kelen ye o ni e, e, e, comment s'appelle jatobugukaw ka e, arasibaci tɛ kelen ye ça veut dire que gandi malien a bɛ sigi a ka émission na fo k'a ban a tɛ mɔgɔ fa neni a tɛ mɔgɔ ba neni wa a tɛ taa ka micro sigi bɛɛ da la i n'a fɔ media tɔ minnu bɛ mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ lagosi lase mali ma u mago t'a la mɔgɔ minnu bɛ mali danbe bɔ a la u mago t'a la olu mago b'u ka kɛmɛ fila n'u ka waa kelen de la k'a bila u kun gandi maliyɛn dun filɛ nin a tɛ sɔn o ma wa mɔgɔ sugu nin dɛmɛ ka kan en plus fana gandi maliyɛn ni politisiyɛn caman bɛ ɲɔgɔn dɔn i y'a faamuya b'a la o bɛ se k'a dɛmɛ ka fɛn bɛɛ k'a ye mun de la a tɛ ka s'o ma a bɛ k'a danbe de kɔlɔsi quoi hadamaden n'i janto i danbe la walahi i bɛ lafiya quoi gandi maliyɛn ye o mɔgɔ sugu de ye ça veut dire que a danbe ça veut dire k'a ka hɔrɔnya ka bon a bolo ni fɛn bɛɛ ye quoi a ka hɔrɔnya a ka bon a bolo ni fɛn bɛɛ ye et sinon mɔgɔw donna média kuntan in na tile kelen tile saba o ye wari sɔrɔ faama zon ninnu na gandi maliyɛn ka page bɛɛ lajɛ a bonyanen don hɔrɔn don ladiri don mais a mɛn ça veut dire k'a m'a yɛrɛ bila k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye walima ka nata dɔ ta ka mɔgɔw sen nɛmu ka mɔgɔw sago na ko kɛ walima ka tugu mɔgɔw kɔ komi bagan gandi maliyɛn ma sɔn o ma tiɲɛ don dɛ k'a fɔ ko ne n'a bɛ hakilina kelen e yɛrɛ ka t'a ka vie bɛɛ jate minɛ e ka taa gandi maliyɛn ka baara bɛɛ jate minɛ mɔgɔ dɔw filɛ nin u tun bɛ taa kawu jim ɲininka su ni tile ouverture média trois heures du matin ka taa kawu jim ɲininka mun de bɛ bɔ kawu jim da kɔnɔ lagosi ka ɲɛsin faso ma média caman bɛ yen nɔ n'u ma taa musokɔrɔba dɔw ɲininka n'u m'a fɔ ko malo da ka gɛlɛn donna tan bɔra tan ça veut dire que média kuntan caman caman de bɛ mali kɔnɔ olu mago ça veut dire que olu mago yɛrɛ tɛ faso ɲɛtaga la olu mago b'u ka dɔɔni sɔrɔ ka bila u kun quoi olu mago b'o dɔrɔn de la bon gandi maliyɛn n'olu si tɛ kelen ye e wa fanba bɛɛ bɛ wari minɛ faso zon na a fanba bɛɛ n'i y'a ye cɛ ninnu bɛ emisɔn sigi fo k'a ban bubu tɔgɔ tɛ fɔ n'an ka sɔrɔsiw ye baara ɲuman min fana kɛ o t'a bila u ka page sanfɛ y a quelque chose ne de filɛ k'a fɔ aw ye quoi an ka sɔrɔsiw ye baara ɲuman fɛn fɛn kɛ o ye cɛsiri fɛn fɛn kɛ i t'a kelen ye cɛ ninnu ka page sanfɛ ka da kun jumɛn na bubu de y'u san an ka sɔrɔsiw bɛ baara ɲuman fɛn fɛn kɛ i t'a ye rasibaci ka page sanfɛ i t'a y'a ka plateau sanfɛ dɔ wɛrɛ tɛ o ils sont payés pour défendre ces sales corrompus e wa ne balimakɛ ne balimamuso an k'an cɛsiri courage bɛ mɔgɔ minnu na mali kɔnɔ k'u dɛmɛ mɔgɔ minnu cɛsirilen don an k'u dɛmɛ a bɛ courage don u la quoi parce que fɛn caman kɛra mali kɔnɔ gandi maliyɛn kati 24 ni olu tun tɛ ne n'e si tun tɛ bɔ a kalama mɔgɔ mugan ni naani bɛ sa diko ka misiri da la don min na gandi maliyɛn de tun bɛ yen mɔgɔ mugan ni naani bɛ sa diko ka misiri da la don min na kati 24 de tun bɛ yen e wa ninnu tɛ se bɛɛ ma ninnu tɛ t'u ka mikoro sigi bɛɛ da la voilà la jeunesse consciente n'an fana y'an hakili to o la a ka fisa kosɛbɛ voilà ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ye an ka wele jaabi mɔgɔ minnu ye dɛmɛ bila ka na mɔgɔ minnu ye ça veut dire que hakilina in bɔra ne de la mais n y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye bi la o ma fila don a la ameriki faransi bɛɛ y'i ta bila ka na wari bɛnna hakɛ min ma n bɛn'o de fɔ peut-être samedi don n bɛ wari bila ka taa di gandi ma n'a bɛ mikoro san a bɛ mikoro san walima ni a yɛrɛ b'a dɔn a mago bɛ se fɛn min ma joona a b'o san voilà c'était ça la famille voilà ee eh, mɔgɔ fɔlɔ o ye tanti arama jakite tanti arama jakite ne yɛrɛ ba ɲuman dɔ don tanti arama jakite ne yɛrɛ bamuso ɲɛnama dɔ don n y'a fɔ a ye don min na a ye trente euros ci ma o don bɛɛ n y'a wele ko tanti a n ko e ma gandi maliyɛn n'a bɛ kuma a ka média la e m'a ka mikɔrɔ ninnu jateminɛ wa n ko mikɔrɔ ɲuman tɛ o bɛ mankan de bɔ n ko ne b'a fɛ an ka tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka gandi maliyɛn dɛmɛ o don bɛɛ a ye trente euros ci ma trente euros a bɛ bɛn waa waa duuru de ma trente euros bɛ bɛn waa duuru de ma a y'a ci ka na o bɔlen kɔfɛ nɔ n ye eh, comment s'appelle mas n ye mas wele mas ale bɛ ameriki de n ye masi fana wele n ko gandi maliyɛn vraiment a bɛ kuma arajo so min na n ko a ka mikoro man ɲi masi ale bɛ ameriki ale fana ye quarante euros bila ka na a bɛɛ tɔgɔ bɛ n bolo yan parce que hadamaden i ka baara kɛ tiɲɛ ni jɛlenya ni danbetigiya kɔnɔ quoi o de bɛ mɔgɔninfin nafa ni mɔgɔw y'u ka danaya da i kan baara kɛra cogo min na i k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama en cas sini ma sini n'a kuma wulila o k'a sɔrɔ i jɛlen don paseke ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲa anw ye hɔrɔnw de anw ye danbetigiw de an bɛ wari min sɔrɔ o bɛ anw bɔ anw ma don mali ko la nata kama de anw donna mali ko la de bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na masi ye quarante euros bila ka na masi ale bɛ ameriki a tɔgɔ de ko masi a ye quarante euros bila ka na a tulo bɛ n na a bɛ n ka video bɛɛ lamɛn n'a ye dɔ fara kan walima n'a ma dɔ fara kan quarante euros a y'o bila ka na n taara o ta ni o fana bɔra yen nɔ mariyatu kansaye ne yɛrɛ bamuso ɲɛnama ɲɛnamaba dɔ don n bamuso ɲɛnama ɲɛnamaba mariyatu kansaye ale bɛ alimaɲi de mariyatu kansaye n y'ale fana wele k'a fɔ a ye n ko ne ba an ko gandi maliyɛn vraiment denmisɛnnin min don hɔrɔn don mɔgɔba don laadiri don parce que ale tɛ boli bɛɛ kɔ a tɛ bɛɛ deli a tɛ se bɛɛ ma ale kɔni ta kunnafoni duman e wa a bɛ mɔgɔ mɔgɔbaw de kɔ a bɛ diko ko ka d'a ye kosɛbɛ asimi ko ka d'a ye sogɛli ko ka d'a ye bi an bɛ kunnafoni caman sɔrɔ ale bolo n'ale ye fɛn fɛn bila a ka page sanfɛ anw b'o valide de gandi maliyɛn hɔrɔn don danbetigi don n ye n bamuso wele mariyatu kansaye mariyatu kansaye n y'a wele don min na ale bɛ alimaɲi de a ye cent euros ci ma cent euros a bɛ bɛn waa tan ani saba de ma cent euros a y'o ci ma waa tan ani saba n taara o wari ta ni mariyatu kansaye bɔra yen jɛnɛba wala tanti zanɛti wala a bɛ hakɛ to tanti zanɛti kɔnɛ n y'o fana wele ameriki tanti zanɛti kɔnɛ n y'o fana wele ameriki a n ko ne ba n ko an bɛ fɛ ka gandi maliyɛn dɛmɛ n ko vraiment ko a ka mikoro man ɲi quoi mɔgɔ min don hɔrɔn don n'a tun ko k'a bɛ n'a tun ko k'a bɛ taa wari minɛ politisiyɛnw na gandi maliyɛn ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn dɔn ani sogɛli bɛ ɲɔgɔn dɔn ani mɔgɔ caman de bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i y'a ye ça veut dire k'a tɛ k'a kunko fɔ olu ye a bɛ fɛ ka to a danbe de kɔnɔ quoi n ko gandi maliyɛn ka mikoro man ɲi n ko ne ba tanti zanɛti kɔnɛ n ko ne bɛ fɛ an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka gandi maliyɛn dɛmɛ tanti zanɛti kɔnɛ a ye 85 euro ci ma o don bɛɛ 85 euro tanti zanɛti kɔnɛ a y'a ci ma n taara ta ni o bɔra yen nɔ tanti jɛnɛba kulubali n'o ye anw yɛrɛ ka gurupu perezidan ye ne yɛrɛ ka gurupu la vérité kɛnɛ o perezidanti n y'o fana wele n ko ne ba an dɔgɔkɛ an'an balimakɛ vraiment ça ne va pas a ka mikoro man ɲi n'a ye mɔgɔ invité n'o bɛ kuma ça veut dire que mikoro mankan de bɛ bɔ quoi mikoro mankan de bɛ bɔ an t'a lajɛ an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a dɛmɛ parce que n'an ko k'an ka gandi maliyɛn to a yɛrɛ ma a tɛna mɔgɔ si deli a tɛna fɔ ne ma ko mikoro ko b'a la a tɛna fɔ e ma ko mikoro ko b'a la parce que mɔgɔ min don a bɛ maloya mɔgɔ min don ça veut dire que a jantonen b'a ka dignité la quoi a ka hɔrɔnya a jantonen b'a la kosɛbɛ sinon mɔgɔ caman sira fara yan n ye ci bila n bamuso ma n'o ye jɛnɛba kulubali ye an ka gurupu perezidanti o don bɛɛ a fana ye a fana ye 40 euro ci tanti jɛnɛba kulubali a fana ye 40 euro ci an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ala kana nafolo ta yɔrɔ lankolonya ala ka caman segin a nɔ la ni o fana bɔra yen nɔ samu jabate aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ye video kɛla de ye samu jabate n ye samu jabate fana wele a n ko n dɔgɔ n ko gandi maliyɛn vraiment a ka mikoro ninnu man ɲi bon n'i bɛ se k'i tɛgɛ fara an kan pour que an ka dɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ fana samu jabate a ye 50 euro ci ma samu jabate 50 euro ci ma n y'o fana ta n'o bɔra yen nɔ e vieux dumbuya wala vieux dumbuya ale fana bɛ gabɔn ale fana bɛ gabɔn n ye vieux dumbuya wele ale fana ye waa duuru ci mais ale m'a ka wari ci ma dɛ ale y'a ci ka taa di gandi maliyɛn de ma vieux dumbuya ale bɛ gabɔn ale ta a ko k'a bila ka taa mali la o de ka nɔgɔn n'a ko k'a b'a bila ka na ça coûte cher vieux dumbuya ale y'a ta bila ka taa bamako gandi maliyɛn ma o bɛ bɛn waa duuru de ma waa duuru a bɛ komi 38 euro faransi 38 euro a bɛ bɛn o de ma vieux dumbuya ale y'a ta bila ka taa ni o bɔra yen nɔ ee marega madi gundo marega madi gundo n y'o fana wele o fana ye n kanubaga belebeleba dɔ de ye o fana ye an jɛɲɔgɔn dɔ de ye marega madi gundo n y'o fana wele a fana ye 30 euros bila ka na marega madi gundo a fana ye 30 euros bila ka na o bɔlen kɔfɛ n ye tɔntɔn omsi wele cɛ kelen min b'a to ameriki ka iphone san plus de 1 million ka ci ne yɛrɛ ma n'o ye n tɔntɔn ye tɔntɔ oms oms oms tɔntɔ omsi a n'a furumuso ɲuman tanti lagare sanɔgɔ a fana ye e, 100 euros ci ka na tɔntɔ oms n'a furumuso ɲuman tanti lagare sanɔgɔ o fana ye 100 euros ci ka na n taara o fana ta wari ninnu ni n tila sa an b'a bɛɛ kalikile ka a bɛɛ jate di aw ma anw bɛ tan de an bɛ baara kɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale kɔnɔ i y'a faamu ni tɔntɔ oms bɔra yen nɔ ee, tanti kajatu sakɔnɛ j'espère k'aw bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn o ye waraba de ye waraba belebele ye tanti kajatu sakɔnɛ n y'ale fana wele a n ko ne ba vraiment an dɔgɔkɛ n'an balimakɛ n'o ye gandi malien a bɛ mali la mɔgɔ min don hɔrɔn don ça veut dire que ale tɛ bɛɛ deli a tɛ tugu bɛɛ kɔ a tɛ ça veut dire que hɔrɔn don quoi n ko ne ɲɛ b'a la cogo min na a ka mikoro man ɲi n'an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ wuli a tɛna fɔ k'an k'a dɛmɛ an yɛrɛ ka fɛn dɔ bɔ anw yɛrɛ la k'a dɛmɛ tanti kajatu sakɔnɛ n y'a fɔ a ye o don bɛɛ a ye 100 100 euros ci ka na

580 euros n sera k'o de fara ɲɔgɔn kan 580 euros n sera k'o de fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn waa bi wolonfila ani wɔɔrɔ de ma waa bi wolonfila ni wɔɔrɔ j'espère que o bɛ se k'a dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye mikoro ko ye voilà gandi malien nin kɔni an sera ka nin de sɔrɔ fɔlɔ bon ni n ma dɔ sɔrɔ d'ici d'ici ee, samedi n'an ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ komi n y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ni n ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ d'ici samedi a garijigɛ donna min na an b'o bila ka taa wari in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n ye tɔgɔ hakɛ min di aw ma aw bɛ se k'a kalikile a bɛ bɛn o de ma wari in bɛɛ bɛnna 580 euro de ma a bɛ bɛn i y'a faamuya b'a la waa bi wolonfila ani wɔɔrɔ a bɛ bɛn o de ma j'espère que o kan ka mikoronin sɔrɔ n'u y'u sigi tabali la mikoronin min bɛ bila u ɲɛfɛ n'o bɛ kuma n'a mankan bɛ bɔ j'espère que ne kɔni t'a sɔngɔ dɔn mais j'espère que waa bi wolonfila voilà waa bi wolonfila dɔ bɛ k'a sɛbɛn waa bi wolonfila ani ani ani wɔɔrɔ a bɛ bɛn waa bi wolonfila ni wɔɔrɔ de ma voilà même pas même pas deux semaines n ye mɔgɔ o mɔgɔ wele a si ma tan ta parce que u ye gandi maliyɛn u y'a ye sira ɲuman de kan u y'a ye a cɛsirilen don u y'a dɔn k'a fɔ danbe bɛ a la n ye mɔgɔ o mɔgɔ wele n dɔnbaga ma video kɛ ka mɔgɔ deli parce que an ye nin ko in kɛ ji duguma de mɛ komi wari farala ɲɔgɔn kan ta an tɛ ɲɔgɔn kan mɛ n'i y'a kɛ nin cogo fana la y'a faamuya b'a la o de ka ɲi yɛrɛ yira tɛ waso tɛ foyi foyi tɛ n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ a kɛ jɛlenya la video in filɛ nin ye a tɛna efase a tɛna tunu foyi a b'a si kɛ yen a mɔgɔ minnu ye wari di a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra i ka wari ni ala n'a kira sɔnna an b'a bila ka taa n'a sera fana n bɛ lisi di gandi maliyɛn ma a bɛ segin tɔgɔ ninnu bɛɛ kan ka mɔgɔw fo k'u wale ɲuman dɔn o de ye anw ka baara ye i y'a faamuya b'a la a m'an deli walahi n kelen de bɛ da n kaburu kɔnɔ ala ka bon n ka karili ma a ma bɔ a kalama yɛrɛ gandi maliyɛn ma bɔ a kalama ne yɛrɛ de ye a bɔ n yɛrɛ la n'a ye mɔgɔw invite a ka plateau sanfɛ ni mɔgɔw bɛ kuma fiɲɛ de bɛ a ka mikoro na fiɲɛba de b'a kɔrɔ bɔn ni gandi maliyɛn malola a bɛ komi an bɛɛ lajɛlen malola a ye diko kanu ka faso kanu k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ kunnafoni caman an b'a sɔrɔ ale de nɔfɛ bɔn o mɔgɔ sugu kan ka dɛmɛ parce que n'i ko i ka wari teliman sɔrɔ bi fo k'i ka boli politisiyɛnw de kɔ n'i ko i ka kɛ jugu sago ye bi fo k'i ka kɛ nami de ye ka mɔgɔw sen nɛmu ka c'est vrai que i ɲa tɛ cɔrɔnjayi ninnu filɛ nin arasibaci ninnu olu tɛ se ka fasoko kɛlɛ kɛ tuguni o mɛ mamadu sidibe dit gandi maliyɛn a jantolen bɛ a danbe la kosɛbɛ an ka hakili to nin zɛnɛsi sugu ninnu na k'u dɛmɛ k'u ankuraze u bɛ se ka kɛ sini masakɛ ye u bɛ se ka kɛ sini minisiriw ye u bɛ se ka kɛ sini mɔgɔbaw ye parce que sɛgɛn man ɲi dɛ sɛgɛn bɛ maanifin danbe bɔ a la sɛgɛn man ɲi sɛgɛn bɛ maanifin danbe bɔ a la i y'a faamuya b'a la an bɛɛ k'an hakili to a la hali mɔgɔ minnu filɛ lini sanfɛ n'aw bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma y a pas de souci a bɛ se ka n wele n ka telefɔni nimoro la 06 41 55 17 05 ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka dɛmɛ ça veut dire que a yɛrɛ ma mɔgɔ si wele ko n dɛmɛ mais ne yɛrɛ de n sigi ka miiri ça ne va pas a ka mikoro man ɲi en plus fana denbayatigi don t'as vu quoi et puis a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ dɔw filɛ nin sisan ni u ka pazi bɛɛ lajɛ o bɛ tugu bɛɛ kɔ o bɛ taa bɛɛ ɲininka puruke u ka wari sɔrɔ dɔrɔn ka balo kuwa mɛ ale filɛ nin n'a ma ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ faso fɛ a b'olu de ɛnvite mɔgɔ minnu danbe b'u la a b'olu de ɛnvite i t'a ye manamana ko foyi la kuwa sinɔn mɔgɔw filɛ nin o bɛ taa bɛɛ ɲininka o bɛ taa mɔgɔ lankolonw ɲininka mun de la wari u bɛ taa mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka o bɛ wari dɔ d'u ma bɔn gandi maliyɛn dun filɛ nin ye depi an y'a dɔn don min na depi an ye liti daminɛ hɔrɔnya ras bath ye faso bila don min na e, e, e, gandi maliyɛn ye rasta bila ka faso ta e wa ni politisiyɛn ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'a ka du n'a ka d'a ye a bɛ t'u deli wari la u bɛ wari d'a ma mɛ sini lebu b'a kɔfɛ malo b'a kɔfɛ kunmasuuli b'a kɔfɛ n'i ye politisiyɛnw ka wari minɛ n ye n kali ala la n'i m'a to u ta la u bɛ taa don dɔ da la ko bɔ i ka nin fɔ nin don a nana n deli nin don a ye nin minɛ n na nin don a ye nin kɛ ça veut dire que gandi maliyɛn hɔrɔn don voilà an sera ka wari min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan 580 euros a bɛ bɛn waa bi wolonfila ani wɔɔrɔ de ma waa bi wolonfila ani wɔɔrɔ n bɛ segin mɔgɔ minnu ye wari di n bɛ segin o bɛɛ tɔgɔ kan kɔmisa mɔgɔ minnu bɛ lini na aw b'a bɛɛ kalikile fɛn min bɛ n bolo yan o de dira foyi ma fara a kan fɛn ma bɔ a la mɔgɔ fɔlɔ ye tante arama jakite tante arama jakite 30 euros i y'a faamuya b'a la mas mas mas ameriki 40 euros i y'a faamuya b'a la ee, mariyatu kansaye an bamuso don a bɛ alimaɲi mariyatu kansaye a ye 100 euros di nin si tɛ fɛ u tɔgɔ ka fɔ mɛ ne yɛrɛ de bɛ n sigi k'a fɔ a ka ɲi kuwa a bɛ dɔ fara ne yɛrɛ ka danaya kan ça veut dire k'a b'a to ni mɔgɔw fana bɛ kɔnfiyansi ne la kuwa parce que ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma tan k'i k'a bila ka taa dogo la tan gandi maliyɛn t'a dɔn hakɛ min dira ne ma i y'a faamuya b'a la bɔn mɔgɔ minnu fana y'u ka wari di ka na u t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min ye wari di ne bɛ nin kɛ pour que k'an yɛrɛ jɛya kuwa gandi maliyɛn m'a fɔ ne ma ko n ka mɔgɔ ɲininka wari la ne yɛrɛ de y'a bɔ n yɛrɛ la mɔgɔ hakɛ minnu fana ye wari di fo ko n k'a bɛɛ ta tɔgɔma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i ka wari sera w'a dira kun min fana kama a bɛ kɛ o de ye diyagoya parce que n'i ko ko i bɛ ça veut dire que n'i ko i ka faso jɔ o k'a sɔrɔ danbe b'i yɛrɛ la n'i ko i ka mɔgɔ korize o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye danbetigi ye parce que faso tɛ se ka jɔ nkalon kan bɛɛ b'i ku tilen de n'i jogo tun man ɲi i b'a to aw ka so kɔnɔ mɛ k'a fɔ i bɛna faso jɔ kɛnɛ kan ko jogo ɲuman t'i la i b'an jɔlen sɔrɔ yan mariatu kansaye 100 euro tanti zanet kɔnɛ 85 euro i y'a faamuya b'a la tanti zanet kɔnɛ 85 euro eh, jɛnɛba kulubali 40 euro o ye an yɛrɛ ka perezidanti ye samu jabate 50 euro viye dumbuya depuis gabon ale y'a ka waa duuru bila ka taa di gandi maliyɛn yɛrɛ ma ne de y'a wele n ko n bɛ fɛ ka gandi maliyɛn dɛmɛ ale yɛrɛ y'a ka waa duuru bila ka taa i y'a faamuya b'a la ni o bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la marega madi gundu marega madi gundu ale fana ye 30 euro di tɔntɔn oms n'a muso tanti lagare sanɔgɔ 100 euro i y'a faamuya b'a la n'o bɔra yen nɔ tanti kajatu sakɔnɛ cent euros nin de sɔrɔla 580 euros waa bi wolonwula ani ani ani wɔɔrɔ a bɛ bɛn o de ma c'était ça la famille n'i bɛ ko ko k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ mɔgɔ minnu ye wari di o tɛ f'u tɔgɔ ka fɔ mais n bɛ ka nin kɛ ka da mun de kan pour que bonya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ wari minnu dira u kana miiri k'a fɔ voilà u dalen bɛ n na dɛ mais olu kelen ma wari di gandi maliyɛn fana ça veut dire que a t'a dɔn wari hakɛ min sɔrɔla mais n'a fɔra tan alihamudulila ko bɛ ça veut dire que an bɛɛ bɛ jɛya quoi voilà mɔgɔ minnu fana ni ne y'u ɲininka ko an ka gandi maliyɛn dɛmɛ olu fana o bɛ dɔ fara danaya kan voilà ok n'o bɔra yen nɔ eh, n bɛ fila fila bila bubu bubu sise ko kɔrɔ n ɲa bɛ bubu sise la nin waati in na komi a yɛrɛ bolila bubu sise bolila mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn i y'a faamuya b'a la ni mankan fitinin wulila dɔrɔn ale bɛ boli bubu sise kaya magan sise nin tile fila in na ɲa b'a la a bɛ ka li li li tɛ dɔwɛrɛ matila a bɛ ka matila fitininw san ka taa di jɛnɛkaw ma n t'a dɔn k'a bɔra bubu sise yɛrɛ bɔra jɛnɛ de a fa fana bɛ jɛnɛ de bubu sise nin waatinin na a bɛ ka matila fitini fitininw san ka taa di jɛnɛkaw ma nin ye de k'i kin ka tila k'i fiyɛ ne bɛ min fɔ jɛnɛkaw ye tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ bi bubu sise de nɔ b'a bɛɛ la waati min na kɔrɔnfɛlaw mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'o bɛ ka sa ba kelen ba fila jɛnɛ bɛ kɔrɔn fɛ de moti bɛ kɔrɔn fɛ de jɛnɛ ni moti man jan ɲɔgɔn na wari dira bubu sise ma ko gɛri bɛ kɔrɔnfɛla la an balimaw bɛ ka sa k'a ka taa kɛlɛkɛminɛn san o don bubu sise ma miiri aw la a y'a wari bɛɛ dun diko bɔra k'a ɲininka ko wari min dira aw ma k'aw ka taa lakana minɛn san ka maliyɛndenw lakana k'a wari kɛra cogo di bubu ma sɔn ka kuma n'a ma sonyani kɛ pourquoi a ma bɔ ka kuma mais bi bubu mago bɛ fanga la bubu bɛ ka matila fitininw san ka taa bila aw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ nin ye de k'aw kin ka tila k'aw fiyɛ a y'a kɛ ala kama aw ɲa ka yɛlɛ wari min bɛ ka don matila fitinin ninnu na ka taa bila ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a y'aw ka wari min sunya a bɛ k'o jagaw de ta ka taa don fɛnw na i y'a faamuya b'a la matila ni finikolonw na ka taa di aw ma ka bɔgɔ vɛri don aw ɲɛ kɔnɔ ni kanpanɲi waati sera aw fana b'a fɔ a bubu ye matila di an ma a ye minɛn bila an ka to aw yɛrɛ ka wari min tun bɛ bubu bolo dɛ n'a y'a ta k'a kɛ lenburuba ye k'a sigi a kelen da la a bɛ fɛ k'aw hakili sunya tuguni k'aw lasunɔgɔ aw kana kɛ bubu fɛ mali cili bi bubu jɔyɔrɔba b'a la mali ka halaki ta bubu jɔyɔrɔba b'a la mali ka nagasi ta bubu jɔyɔrɔba b'a la wa a bɛ ka wari fɛn fɛn di mɔgɔ ma aw yɛrɛ ka nafolo sonyɛnen min b'a bolo a bɛ ka taa bɔgɔ wɛri de kɛ aw ɲɛ na parce que a mago bɛ fanga la anw dun y'a fɔ ko zon tɛ mali mara tuguni zon o tɛ mali mara mɔgɔ minnu fanga tun b'u bolo an ma foyi sɔrɔ ka mara kɔnɔ ni tɔɲɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ka mara kɔnɔ ni kɔngɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ka mara kɔnɔ ni jahadi tɛ o mɔgɔ kelen mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn a bolila mun kosɔn a ye sonyani kɛ a bolila mun kosɔn a ye tiɲɛni kɛ o mɔgɔ kelen de bɛ ka to kɔfɛ ka matilaninw san i y'a faamuya b'a la ka maro bɔrɔ fitininw san ka taa di jɛnɛkaw ma fo jɛnɛka dɔw fana b'a fɔ ko a fa bɔra yan de bubu sise mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ kafiri don n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma bubu sise kafiri de wa su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ aw kan motikaw jɛnɛkaw i y'a faamuya b'a la kidalikaw bubu sise ninnu de ça veut dire que wari min tun kan ka don lakana la k'aw ni kisi bubu sise y'a wari bɛɛ kunu maa si kana i ka danaya da ninnu kan mɔgɔ mɔgɔ mana kɛ ninnu fɛ i ni anw tɛ i y'a faamuya b'a la hali ni ji woyo taara n'i ye anw t'an da don i kunko la an ka ɲina ninnu kɔ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ IBK ka fanga la an ka ɲina olu kɔ an k'u bɛɛ bila poubelle kɔnɔ u kana dan ka li bila aw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u k'aw ka duguw jɔ ka kɛ ameriki ye mais u ye wari fɛn fɛn don aw la n'u kɛra perezidan ye bilahi o ba o ba u bɛ baara da aw kan aw ma sigi ni min ye parce que u bɛ k'aw san de n'u dun sera ka aw san o y'aw mago salen ye ala k'an kisi o ma ni n ye temps sɔrɔ n bɛ sigi bubu sise kama a ye tiɲɛni min don mali kun ka don jɛnɛkaw tulo kɔnɔ bubu wolola dugu min kɔnɔ ka olu lafaamuya u kana kɛ bubu fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke ala jugu don kafiri don setane don mali cibaga don an ka nafolo sunyabaga don n'a tun ma tiɲɛni kɛ a tɛ boli n'a tun ma faso ci a tɛ boli a bɛ dugu jumɛn na a bɛ yɔrɔ jumɛn na comment ça s'appelle URD mɔgɔw ka conférence dixième conférence nationale kɛra URD mɔgɔw ka dixième conférence nationale u ye bubu sise wele k'a ka k'u ka kandida ye a m'u ka telefɔni ta a ma sɔn ka na ni e ma tiɲɛni kɛ i bɛ boli mun na n'i ma sonyɛni kɛ i bɛ boli mun na n'i ma faso ci i bɛ boli mun na la question est là jɛnɛkaw a kana a kana aw lasunɔgɔ jɛnɛkaw bilahi a kana na bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ aw kan nin bilakoro fara saba don a y'a faw ka wari sonya ka baw ka wari sonya ka denw ka wari sonya ka mɔdenw ka wari sonya ça veut dire que ka bɛɛ ka hakɛ k'a minɛ k'a kunu sinɔn mun de bɛ bubu kɛ miliyardɛritigi ye a bɛ miliyari bɔ min n'a ma sonyani kɛ aw ka wari de b'a bolo o jaka a bɛ k'o don li la o jaka a bɛ k'o don maloni na o jaka a bɛ ça veut dire que k'aw kin ka tila k'aw fiyɛ ça veut dire que a bɛ ka yɛlɛ aw la de a bɛ k'aw minɛ komi baganw aw kana aw ka gɛlɛya san dɛ mali solution tɛ ninnu bolo ni ninnu tun y'a kɛ ka ɲɛ u tɛ bɔ fanga la dɛ ni ninnu tun ma kɛ jugu sago ye walayi u tun t'a bila o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ni n ye tan sɔrɔ n bɛ na spécial bubu sise faso den jugu an b'u kɛlɛ fo lahara ni bubu kɛra mali perezidan ye kali ala la gɛri sivili bɛ wuli mali kɔnɔ n'u ma ma se fɔlɔ bon n b'a bɛɛ lajɛlen fo a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ merci beaucoup